ne ko lukuma tɛsuba tasuba donc a magara ballon na bi siɲɛ joli donc alors que kɔrɔlen an bɛ ɲini an yɛrɛ ɲininka ko a ye bi joli de don mais bi an b'an yɛrɛ ɲininka ko a bɔ a magara ballon na joli franchement an ka aiglons jouera ka ɲa donc kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ don an ka débrief kɔnɔna la mali ale ni burukina tun bɛ ɲɔgɔn na eh, CAN demifinali tun don donc ale bɛ fila kɛ burukina la donc a bɛ qualifier ka taa eh, finali la donc an ka aiglons u ye ballon ɲɛnama bɔ donc mɔgɔ caman tun sigilen tun tɛ n'a ye k'a fɔ k'u bɛna nin jouer sugu in kɛ mais ni minnu ye ne ka débrief lamɛn eh, contre cote d'ivoire donc n y'o de fɔ ko mali mali b'a yɛrɛ sɔrɔ eh, demi final de la kosɛbɛ n ko k'a sabu kɛ donc an ka eh, fɛngɛ an ka préparation a ma préparer ka ɲa donc a yɛrɛ Mali ka 11 de départ de filɛ nin ye donc sinaba donc ale tun bɛ goal la mamadu kɔnatɛ donc fɛn min ye cɛmɔgɔ berete abubakari siriki kamara ani isa tunkara n'o y'an ka capitaine ani jekura fonba donc fɛn min ye seyidu danbele ani sulemani dunbiya ani sumayla fane ani mamadu tarawele ani lasinɔ keyita donc ninnu de tun y'an ka 11 rentrant ye mali jouera ni nin 11 de donc nin 11 de mali kunnawolo An ka celu fɔlɔ donna sumayla fane bolo donc ale fanfɛla la celu filanan fɛn ye mɔgɔ min y'o don donc o kɛra fɛn min ye mamadu tarawele donc ale bɛ an ka celu filanan don soixante-quatorze miniti la donc mali y'a ka niveau jira donc mali y'a jira k'a fɔ ko burukinana dɔw la donc nka avant mati la n ko nin bɛna jouer donc entraîneur fila ninnu ka niveau kan donc fɛn min an ka entraîneur donc a y'a ka sigi a sen kan ka ɲɛ Donc ne yɛrɛ y'a faamu eh, fɛn min ye jɛkura fonba ni n'an y'a ta k'a lajɛ a bɛ komi i n'a fɔ a bɛ ka ka jouer aile de la bi donc on dirait que sedu eh, danbele donc ale de tun bɛ ka jouer fo ataki la o de kɛra eh, burkinabew ka problème fanba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ donc bi eh, c'est vrai que eh, sedu danbele donc a ma ye ko i n'a fɔ kɔrɔlen ni n ma fili bi match la est ce que eh, l'homme de match ma kɛ sumayila donc tiɲɛ ka fisa ni nkalon ye donc an ka mɔgɔ ninnu jouera burkina eh, sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc u y'a yira k'a fɔ ko niveau tɛ kelen ye eh, j'espère que u ye burkina ka tiktaki faamu donc u y'a u y'o de faamu k'a fɔ ko burkina bɛ jouer ni transition rapide de o de y'a to donc an ka mɔgɔ ninnu u ye ballon da eh, duguma donc an b'a dɔn u bɛ mali la

n'an y'a ta k'a lajɛ donc burkina attaque donc bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ compétition na meilleure attaque b'olu dɔ de bolo mais bi bi in na est ce que u ye occasion nette joli sɔrɔ an b'an yɛrɛ ɲininka donc u ka attaque ma a ma fonctionner parce que an ka mɔgɔ ninnu u ye ballon fɛngɛ donc u y'u ka jeu faamuya donc u y'a faamuya k'a fɔ u ka kan ka jeu in bila duguma de donc surtout individualité donc fɛn min ye sumayila fane donc tiɲɛ yɛrɛ la donc

u ka gardien donc ale ma sigi sen kan fɛn min an ka tɛti deuxième bi fana donc centre ɲɛna et puis mɔgɔ min fana ye tɛti kɛ fɛn min ye tarawele donc a y'a a y'a maîtriser ka ɲa donc mali kɔni ale an bɛ qualifier ka taa final la maroc ni côte d'ivoire an b'an sigi ka olu fila kɔnɔ donc n b'a fɔ bonne chance aux aigles donc ala ka kupu na u garijɛgɛ la ah, donc an ka aiglew y'a yira k'a fɔ k'u ka niveau bɛ burkina sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ eh, burkina fanfɛla la a tɛ ɲa f'u ka mɔgɔ fila bɛɛ bɛ rouge ta donc o fana bɛ burkina défavoriser fɛn min ye troisième place la donc ka sabu kɛ donc u ka bagayɔgɔ ani u ka kɔnɛ eh, ninnu ye joueur clé fila de burkina fanfɛla la an b'a dɔn u nafa ka bon burkina ekipu in na donc n'olu fila tɛ yen donc an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que burkina yɛrɛ donc troisième place la donc ni ekipi a bɛ dépend donc a kɛra Maroc ou Côte d'Ivoire u ni ninnu fila la u ni ne ka kan ka troisième place mais ne bolo donc Burkina fana donc a b'a yɛrɛ défavoriser troisième place la ka sabu kɛ Mali ka nin ekipi in kɔ en gros nin de tun b'an bolo j'espère que nin video in diyara i ye i kana ɲinɛ ka video like k'a partager et puis surtout n'i ye mɔgɔ kura dɔ ye i kana ɲinɛ k'i abonner donc an bɛna